nin ye ladilikan telima ka ɲɛsin perezan asimi goyita ma parce que a fɔra ko perezan makɔrɔn ani gana perezan ani e, n'o nana afugo ye ani e, ni e, fɛngɛ comme on appelle la cadi perezan o perezan saba de bɛna ɲɔgɔn bɛn bamakɔ lundi 20 décembre 2021 bi ye mardi 14 décembre 2021 ayiwa nin ye ladilikan telima ka ɲɛsin perezan asimi goyita ma ladilikan fɔlɔfɔlɔ ye mun ye perezan asimi goyita i ka sécurité labɛn palais kɔnɔna na déjà irisiw bɛ yen u b'a kalama ko irisiw bɛ yen voyage in kun de i kana sɔn irisiw ka sɔrɔsiw ka caya irisiw ka sɔrɔsi ba naani de bɛ santarafiriki irisiw ka sɔrɔsi hakɛ min mali la a tɛ ba kelen bɔ fɔlɔ kɛmɛ kɛmɛ damadama de don pour que a kana caya a ka dan bamakɔ kelen dɔrɔn kɔnɔna na u dun b'a kalama fana e kɛlen bɛ k'i labɛn i bɛna opération baw daminɛ ka aratisasiw daminɛ ka mali libere i n'a fɔ ne y'a fɔ dans les jours à venir n ko dans dix jours n ko mali bɛ libere pour que k'o ko tiɲɛ u bɛ nin voyage in karaba ka t'i nɛgɛn nɛgɛn ka taa dialogue kirikaraw créer u b'u profiter u b'u to yɛrɛ la k'i ka yɔrɔ jateminɛ dɔrɔn u bɛ bɔ dɔrɔn u bɛ coup d'état k'i la i n'a fɔ u ye mun kɛ Kadhafi la i n'a fɔ u ye mun kɛ Saddam Hussein na président Assimi Goïta i kɔlɔsi Turquie la Turquie ni France bɛɛ Union Union européenne awa u bɛɛ bɛ OTAN na u bɛɛ alliés de ye to ni Irisiw kelen ye walayi i ka sécurité a diversifielenba man ɲi a man ɲi jamana ma jamana jamana y'a kɛ n'u wul'i nɔfɛ u b'i ka jamana ci i ma u ma u ye ko bɛɛ kɛ u ye printemps arabe kɛ u ye tinisiw bɛɛ destabilise ka ko bɛɛ kɛ u ma se ka jamana min yɛrɛ fɛn yɛrɛyɛrɛ u ye ko bɛɛ kɛ u ma se ka u ma se ka alizeri alizeri destabilise parce que alizeri ka kiliyan alizeri ka alizeri sɔrɔsiw ka samara u ka gulokiw u ka fulanw u ka aviyɔnw u ka batow u ka marifaw u ka sentiriw hali u ka singɔmu a bɛɛ bɛ bɔ irisiw de fɛ yen irisi b'i n'a fɔ tubabu maraka ou bien tubabu maninka yɔrɔ an fɛ yen farafinna mali la an b'a fɔ ko maraka ni maninka nalonnen don maraka yɛrɛ fana ni maninka ni ɲɔgɔn cɛ maraka ko ko maninka nalonnen don maninka fana ko maraka nalonnen don awa irisi golo jɛlen don mɛ irisi ye tubabu maraka de ye irisi ye tubabu maninka de ye parce que u kɔnɔ jɛlen don parce que an fɛ yen kɔnɔ jɛlenya ni tilelenya o ye o bɛ jate i n'a fɔ nalonmaya de anw fɛ yen juguya ni kalabanciya o de bɛ jate i n'a fɔ kegunya anw fɛ yen voilà pourquoi mɔgɔ b'a fɔ ko maraka nalonnen don sinon maraka b'a balima dɛmɛ maninka b'a maninka balima dɛmɛ olu caman de aventure la u ye ɲɛ sɔrɔ ka tɛmɛ siya bɛɛ kan presque parce que u kɔnɔ jɛlen don u kɔnɔ jɛlenya o de bɛ jate an fɛ yen i n'a fɔ nalomaya awa irisi bɛ ten de irisi ye fɛn bɛɛ di alizeri ma hali n'i ye mali ni burukina ni cote d'ivoire ni e, e, e, nizeriya bɛɛ fara ɲɔgɔn kan u tɛ se alizeri la ni irisi y'a ka marifa fɔlɔfɔlɔ dilan a b'a feere mɔgɔ ma alizeri de ni min sen bɔ tiriki sen na tiriki ni tubabu ninnu bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo n t'a dogo i la dɛ tiriki tiriki walahi bilahi i sen bɔ tiriki sen na o ye segu tunkara ka conseil ye k'o f'i ɲɛna i sen bɔ tiriki sen na u bɛɛ aliyew de u bɛ kɛlɛ mɛ bila u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo i ka allié ɲɛsin irisila dɔrɔn ma déjà makɔrɔn ye esɛki ta makɔrɔn ye alizeri puse e kɔnturu la alizeri y'i ban k'a to a ta la a ye i ni a ye farafin dugu bɛɛ puse kɔnturu la i m'a ye hali an filɛ yɔrɔ na ko bi u wulilen bɛ ko ko ko oni ko eh, union européenne mɔgɔw wulila bi ko ko ka taga parce que u ɲɛ b'a la turki turki bɛ ka eh, fɛngɛ eh, ethiopie bɛ ka mun kɛ e bɛ fɛ k'o ɲɔgɔnna si de kɛ ethiopie premier ministre wulila k'u ka sɔrɔsiw déplacer ka taa rebelle bunteni daminɛ dɔrɔn u ko k'u bɛ ka innocent faga ko u ka wuli ko ka ko ka ko ka kɛlɛ bila un coup parce que olu yɛrɛ minnu armer u ɲɛ b'a la olu bɛ ka défaite kɛ u y'o kelen de kɛ Syrie u y'o kelen de kɛ Libye n'u ye mɔgɔ minnu labɛn k'u b'i ka jamana ci n'u ɲɛ b'a la e bɛ ka seba sɔrɔ u kan dɔrɔn u bɛ wuli ka yɔrɔ bɛɛ kɛ mankan ye u bɛ nkalon bɛɛ nɔrɔ i la u b'a dɔn e bɛ fɛ k'o ɲɔgɔnna si de kɛ u bɛ k'e bal'o de la n'e wulila don o don ka terrorisiw fagali daminɛ faransi kelen bɛ tila k'a fɔ k'i bɛ ka siviliw faga parce que a man d'u ye u y'o kelen de kɛ santarafiriki donc président asimi goyita makɔrɔn tɛ ka na k'i ko ka d'a ye dɛ makɔrɔn tɛ ka na k'a bɛ makɔrɔn bɛ fɛ ka na parce que a b'a dɔn a bɛ ɲini ka mali pɛridi awa ni makɔrɔn ye mali pɛridi c'est fini pour makɔrɔn makɔrɔn bɛ e nɛgɛn de awa n'i sɔnna makɔrɔn ta ma n'a y'i sɔrɔ u ye mun kɛ saddam hussein na i m'o ye u ye juru don a kan na k'o lebu diɲɛ bɛɛ ɲɛ na u ye kadafi faga ka taga o lankolon ta k'o da sugufiyɛba kɔnɔ bɛɛ ka taga lajɛ awa asimi n'u y'e sɔrɔ u bɛ ko da e kan min ka jugu n'o ye a ye partenaire kelen a ye to n'o ye aw kana diversifier i ye armée armée ka kɛ armée u y'o de kɛ kadafi la kadafi ni irisiw kun tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo wagati na u dɛsɛra kadafi la u ye kadafi nɛgɛn depi kadafi donna eh, faransɛw ka avion n'u ka fɛnw sanni na n'u bɛ wuli i kama don min na u ye marifa minnu feere i ma u ye avion minnu feere i ma kɔdu de b'u bolo n'u y'o kɔdu digi dɔrɔn i ka avion bɛ sabote a tɛ se ka baara ɲɛnama kɛ kadafi tun b'a a a fɛn dɔ a missile dɔw fili bila ala tɛ se ka missile minnu kan ka ka 100 kilomɛtiri boli hali u tɛ se ka 10 kilomɛtiri boli parce que u b'a sabote irisiw b'a dilan k'a d'i ma kɔnɔnajɛya de la n'a tiɲɛna fana a b'a labɛn fana mɛ ninnu t'o kɛ bilayi ninnu tilelen ye wɔlɔsɔ di ni ninnu y'e minɛ n'i ye makɔrɔn y'e minɛ bila a b'i kɛnɛ ɲimi bi makɔrɔn bɛ k'i deli parce que ni makɔrɔn ye mali pɛridi makɔrɔn tɛ deuxième mandat sɔrɔ ni makɔrɔn ye mali pɛridi faransi faransi bɛ afiriki pɛridi parce que burukina bɛ wul'u nɔfɛ nizɛri bɛ wul'u nɔfɛ awa président asimi goyita nin kɛlɛ in ye sauve qui peut de ye i kana sɔn k'i ka sekirite ka sous-traiter mɔgɔ bɛɛ ma to ni irisiw ye bila u t'i janfa faransi b'a dɔn ni mali ni alizeri y'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o ye faransi ka ko bannen parce que alizeri bɛ kɛlɛ kɛlɛ niveau de la alizeri ye hɔrɔnya kɛ a ye danbeya kɛ alizeri tilen dɛ awa i fana k'i tilen n'i ye jɛgɛjɛgɛ kɛ ni irisiw tigɛr'i la u bɛ tag'i sɛdennin minɛ bilayi ala i ma u dɛsɛra siri la i ma u dɛsɛra santarafiriki la parce que olu bɛɛ olu y'u bɛɛ de di irisiw ma mais ne yɛrɛ ko k'e t'o kɛ kɛ siranya bolo k'e fana bɛ double jeu ninnu kɛ segukaw ye danga min don a b'i minɛ dɛ président asimi dɛ o ye seku tunkara ka conseil ye k'o f'i ɲɛna i tilen fali kɔ la kana siran maliyɛnw b'i kɔ jɔn tun b'a miiri bi k'a fɔ ko asimi goyita ee eh, eh, makɔrɔ tun bɛ déplacer k'a bɛna e yɔrɔ hali an bɛ yɔrɔ min na faransɛw ka ambassadeur ko ko aw bɛ déplacement fɛn fɛn kɛ k'olu de bɛ mɔgɔ u ka marifaw ni fɛnw bila ka na k'olu de bɛ u ka avion bila ko ka aw aw aw aw kɔlɔsi o bɛɛ pour que maliyɛnw ka tigɛ aw la mais an m'o si jate maliyɛnw ka danaya b'i kan bi u ka danaya b'i kan sini mais n'i bɛ fɛ fana i ka sauver parce que i ni CEDEAO bɛ négociation min na CEDEAO tɛ sɔn ka deux ans d'i ma dɛ n to dugu la dɛ an kɔni b'a tenter mais CEDEAO kɛlen bɛ ka temps d'i ma six mois à un à un an pour que ka élection kɛ awa ni élection kɛ même dans deux ans pour que e tatɔ maa ka sigi min bɛ e ka politiki ɲɔgɔnna si kɛ asimi baara daminɛ depuis sisan irisiw ka expertw ta i ka jeune minnu b'i kɔ u fara ɲɔgɔn kan u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka baaraw daminɛ depuis sisan ni candidat min kan k'aw dɛmɛ an k'olu dɔn an ka baara daminɛ ni mɔgɔ jɛlenw de fana don n'i yɛrɛ fana jɛlen don dɛ n'a taara mɔgɔ yira min ye zon ye mɔgɔ si tɛ tugu aw kɔ asimi ni politisiyɛn ninnu ye o ye mali mali miliyari sonyɛnen b'u bolo wari min b'u kun o t'i bolo faransi bɛ tila ka nin dɛmɛ dogo la n'u ye fanga ta don o don e o anw u b'an bɛɛ silatunu asimi jɔrɔ i yɛrɛ la i ka jɔrɔ mali la bilahi ninnu t'i to yen u t'i fɛ awa n'i sogo di makɔrɔ ma a b'a dun i k'i ka sekirite garanti hali tɛgɛ kana di makɔrɔ ma ka sɔrɔ gant t'i tɛgɛ la i k'i kɔlɔsi u ka mikorow fana na la france est capable de tout o ye n ka conseil ye k'o f'i ɲɛna to ni algérie ye to ni irisiw ye awa n'i bɛ fɛ fana i tatɔ mɔgɔ ka sigi kunna maliyɛnw ka danaya ka d'a tigi kan maliyɛnw ka vote a tigi ye i mago bɛ fɛn fila de la i k'o kɛ pour que maliyɛnw ka sɔn i ye i ka mali libere dɛ awa cɛ tɛ se k'i dɛmɛ ka mali libere ni irisiw cɛ a bɛɛ ni ala cɛ irisiw dɔrɔn de bɛ se k'i dɛmɛ kana taa tigi i tɛgɛ di mɔgɔ si ma a bɛɛ kɛ ni irisiw ye i kalifa irisiw la i n'a fɔ alizeri alizeri kalifa la cogo i n'a fɔ siri kalifa la cogo min na n'i y'a jɛgɛ jɛgɛ k'i bɛ ko fitinin kɛ i bɛ se ka coopération wɛrɛw kɛ ni faransi ye o faransɛw ka fɛngɛ total t'an fɛ yan est ce que an ser'o ma an ma s'o ma o an bɛ se ka coopération kɛ économiquement fɛn wɛrɛw la mais an ko de mun ye sécurité ta yɔrɔ ye on va pas coopérer avec la France on peut coopérer avec la France sur le plan économique sur certains plans mais sur le plan sécuritaire faransi sɔrɔdasiw ka taa ka b'an ka dugu la n'i ye ko k'i bɛ nɛgɛnɛgɛnin kɛ k'i bɛ double jeu ninnu kɛ e bɛ yɔrɔ na force bɛ e de la bi awa e de sago bɛ kɛ bi awa pour que maliyɛn ka sɔn i ye fɛn fila de don mali libere dɛ a ka dɔn ko i bɛ mali libération kan awa i bɛ ka avancer o ye kelen ye filanan fana tuguni i ka commencer ka campagne daminɛ depuis sisan i remplaçant awa mɔgɔ min fana b'i remplacer a tɛ dan mandat kelen ma a ka bɛn a la i ka vice président fana créer n'i bɔra président la dɔrɔn ka kɛ vice président ye kamara ka to a ka défense la wage ka to ka réconciliation na jaw ka to a ka assemblée kunna mɔgɔ min bɛ na u k'aw t'aw place la n'u y'aw don kɛrɛfɛ u b'aw bɛɛ minɛ ka u b'aw bɛɛ éliminer i b'a fɔ u bɛ sɛ éliminer cogo min aw ye mɔgɔ dɔ ɲini mɔgɔ min bɛ sɔn o fɛn ma o tigi bɛna cinq ans kɛ n'o tagara dɔrɔn asimi e bɛ sigi ka na i nɔ la n'e bɔra yen an b'a di kamara ma ou bien jaw ma o kɔfɛ an b'a di wage ma an b'a di modibo kone ma an b'a di tɔ tɔw ma ne ma da nin politisiyɛn caman na mɔgɔ ɲuman ni mɔgɔ ɲuman sɔrɔ politisiyɛn minnu na an bɛ se k'o fana ta mais dans le cas contraire aw ka jija aw kana bolo bɔ fɛnw na o ye n ka conseil k'o d'a ma awa n'a ko k'a bɛ recrutement fana kɛ somɔgɔ ko de ye mɔgɔ somɔgɔ dɔ bɛ yen o b'i janfa dɛ parce que walahi bilahi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna aw tɛ mɔgɔ ɲumanw bɛ yen u bɛ k'a yira aw la aw tɛ k'u lajɛ n'aw dun m'o dabila bilahi u b'a dafiri aw da la député musa jara ninnu bɛ yen siriki kuyatew bɛ yen aw dun bɛ ka généraux nommer dans les ambassades an b'a bɛɛ kalama aw bɛ k'aw ka sɔrɔdasi ɲɔgɔnw nommer janfa tɛ mɔgɔ la ka sɔrɔdasi bɔ a ye mɔgɔw jate minɛ faso kanu bɛ mɔgɔ jumɛn na jusqu'à un certain degré aw ka enquête morale kɛ o tigiw kan mais n'a ko k'a b'a kɛ somɔgɔ ko ni fɛn ye bilahi ni mɔgɔw sɔmina aw la o la u bɛ tigɛ aw la n'u tigɛra aw la awa n'a ye élection organiser ni ni ni imagine toi Musa Mara Adema olu bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan olu cili bɛ gɛlɛya aw bolo dɛ i tɛ tigɛ maliyɛn na fo ni élection sera bilahi n b'o de f'i ɲɛna bi wari bɛ ninnu kun n'aw ye dɛ awa a ye cohérence don a ka ko la fɛn kelen b'aw sauver bi a ye mali libérer dɛ awa cɛ tɛ se k'aw dɛmɛ k'o kɛ ni irisiw tɛ n'a y'aw jɔ jɛngɛjɛgɛ la u bɛ tigɛ aw la u b'a ka temps perdi politisiyɛnw b'o de k'aw la aa olu b'a consulter aw ye temps min perdi k'olu consulter n'aw tun y'a ka e, e, e, assises nationales sisan b'a sɔrɔ o jaabi bɔra aw ni CEDEAO ɲɔgɔn faamu u bɛ k'aw bila retard la parce que u ɲɛ b'a la aw bɛna mali fana libérer u ye nin voyage fana karaba tout ça c'est des plans pour que k'aw ka ko bɛɛ la retarder fo élection ka surun la mɔgɔ k'a fɔ ko a ma se ka foyi kɛ voilà leur stratégie donc il faut que aw ka aw ka aw kunkolo la baara aw ka baara kɛ ni den ɲumanw ye aw ka baara kɛ ni fasoden ɲumanw ye aw si somɔgɔ tɛ se k'aw sauver nin na fasoden ɲumanw de bɛ se ka i bɛ mɔgɔ dɔ wolo bilahi n'a tɛ kelen ye kadafi ya kadafi yɛrɛ wolo wolo neveu a kɔrɔmuso den k'o y'a janfa kɛlɛ in na o y'a janfa o i dɔ tɛ bɔ kolon kelen kɔnɔ o tɛ janfa dɛ donc aw y'o idée ninnu bila pewu a ka faso jɔ ni tilennenya ye o ye seku ka conseil ye ala k'aw kisi juguman tɔɔrɔ ma